Padatenga sabata lanthunthu Dorothy asadabwere kusukulu. M'modzi mwa atsikana ankali apa tsiku lomwe Dorothy adauzidwa kukhala mundende amakhala ku Chilomoni ku Blantyre. Uku ndikomwe Dorothy adali mnthawiyi. Ndili kusukulu kudikilira iyeyo, mzanga wina adandipempha kuti ndimuperekeze pa bodza paja kuti akaone galimoto lomwe lidagwera kumtsinje kuja panthawi yomwe ine ndi Dorothy tidakomana pamalopa. Poti limalephereka kuchotsedwako lili komweko mpaka lero. Komabe poyamba ndimakana kupitako. Ndimaopa kuti malowo akandikumbutsa mavuto omwe ndidaona poyamba paja. Ine ndi mnzangayo tili m'mbali mwa mtsinjewo kuliyang'ana galimotoli, kumsewu kudatulukira galimoto m'mene mudatsika akaidi amadzagwira ntchito pa bodza monga ulendo woyamba uja. Mchimwene, taona mtsikana uyo! Ndi wokongola kwabasi! adakuwa mnzanga Ndayipanawe, uku akusonya Alesi yemwe adali mkati mwa akaidiwa. ndingalole kugulitsa ufulu wanga kuti iye atuluke iwe ulowe m'malo mwake shishu kulekeranji ukudziwa chinthu chomwe adapalamula zili ndi kanthu nanga ngati adapha munthu uli wokonzeka kupereka khosi lakolo ngati nkhosa ndayipanawe sadayankhe ngakhale adaseka adaoneka kuti adakhuzidwa kwambiri Mnzangayo adamuyang'ana Alesi ndi chidwi chake chonse. Kukadakhala kuti anthu awiriwo amadziwana, kenakake kangachepe kakadachitika pakati pa mnzangayo ndi Alesi chifukwa mnzangayo adakhudzidwa koopsa. M'malo moti mnzangayo agwiritse kamtengo komwe kadali m'mbali mwa mtsinjewo, sadatero. Amalimbana nkuyang'ana kunja. Posakhalitsa ndidangomva phi! Mayo! Ndayipanawe adali atagwera kumtsinje komwe kudali galimoto kuja. Mkono wake udabinya koopsa. Atapita kuchipatala adamuuza kuti fupa lake lawonongeka kwambiri. Ndikunenamu mkono wake udadulidwa. Koma Ndayipanawe sakudziwa kuti Alesi ndi msuwani wanga. Amati adzamukwatirabe. Mavuto a anthu ena sandiiwalitse mavuto anga. Pa tsiku lomwe ndinkadikira kumulandira Dorothy kusukulu ndidaona kalata yake. kusukuluku kuli bokosi lomwe anthu amalandirira makalata kalata ya dorothy idali mmenemo sindidziwa chinthu chomwe chinandituma kuyitenga chifukwa m'malo moyibwezeramo kuti mwini wake akabwera kuchokera ku chilomoni tsikulo adzayitengemo yekha sindidatero nditayenda pang'ono ndidayitulutsa mthumba mawu oti mfitizalimba ndi ntcheu adayamba kuthamangitsana m'mutu mwangamu ndidali nditawerenga pa chidindo cha envelope ndidayamba kuopa ndidali nditazindikira kuti kalatayi imachokera ku mudzi kwawo kwa dorothy maka maganizo oti adalemba ndi atate ake adapitiriza mantha anga nthawi yomweyo ndidaying'amba kuti ndimve zomwe zidalembedwa mmene ndinkaying'amba ndimayang'ana uku ndi uko uku kudali kuopa kuti mwina dorothy angatulukire kuchokera komwe adali mwadzidzidzi kalatayi idati mwana wanga ine atate ndi mayi ako takondwa kumva kuti yemwe adawotcha nyumba wapezeka tiyamika ambuye mulungu wa abrahamu ndi agogo ako onse zomwe watichitira zasonyezadi kuti ndi wamkulu ndipo kuti ndi wamphamvu zonse ndikudziwa posachedwapa satana achita manyazi chifukwa tsopano ukhala ndi ufulu wako wonse ndipo sukulu unkailirira ija uyipitiriza koma chonde mwana wanga usadayambe sukulu ndifuna kuti ubwere kuno kumudzi kaye pali zina zoti tikonze chifukwa ndaona kuti zimenezi sizidangobwera popanda kanthu ndaona kale kuti zomwe zakuchitikira mwana wanga ndi zamu anthu ufiti weniweni izi ndi zofunika kuti tipondeponde ndikufuna kuti munthu amene adachita zimenezi alipire diso kwa diso ine tsiku la mulungu mu tchalitchi sindimangolalikira za chipangano chakale popanda pake Ndimadziwa kuti zomwe ankachita Isaki, Abulahamu, Yakobo ndi ena onse zichitikanso lero kuti malemba akwaniritsidwe. Makamaka ndili nchikayiko ndi uja adali bwenzi lako uja. Ndikudziwa kuti unathetsa chibwenzi chako ndi iye. Iye ndi amene adauza anthu awawo kuti atiyalutse chomwechi. Chonde mwana wanga, usanyozere zomwe ndakuuzazi. Ine bambo wako. Nditamaliza kuiwerenga ndidaing'amba. Yonse idali tizidutswa tosawerengeka tsopano. Ndidaiponya motayira zinyalala. kenaka ndidapita kukayima pa mphambano ya nyumba yanga yogona pamenepa maganizo a zomwe ndidawerengazi amandizunza kwawo kwa dorothy chimodzimodzi kwathu kholo likati mwana wanga timamvera monga momwe achitira ambuye yesu akauzidwa kanthu ndi mulungu zoona palibe kutsutsana ndi mulungu wachiwiri kutsutsana naye kuli ngati kuswa lamulo la pamsewu nanga ukalinyoza supanga ngozi ndili chiyimire phewa langa lidalemera padatera china chake kuyang'anitsitsa mosachewuka ndidaona kuti udali mkono mkono wa dorothy oh sindidakuone uh, maso anga amayang'ana uko ndidatero mosangalala adandiyang'ana modabwa sadadziwe kuti mmutu mwangamo mudali milandu nthawi yomweyo ndidayamba kukamba kuti ndiugamula dington kodi kung'amba kalata ya dorothy nkulakwa kapena ayi ndimadzifunsa nditadziyankha kuti nkulakwa ndidaona kuti ndidadziweruza ndekha ndidaona kuti nditayikidwa mu ndende ndi herbert sindidayenera kupempha chikhululukiro ndidayenera kudzikhululukira ndekha posachita zinthu zoyipa usavutike nkulongosola ngati uli mukoti ndikudziwa maso ako tsopano ngoonera atsikana ena osati ine nyapala otcha nyumba adatero dorothy mosangalala ndimati ah, ah, ndimati ndidagwidwa chibwibwi malovu adadzadza mkamwa tho ngati ndadya bwemba ndidapezeka ndati eh, chibwibwi chimenecho wachitenga nthawi yochepa yomweyi ndidali ku ndende nanga nkadakhalako zaka khumi ndiye bwa nanga nkadati chiyani popeza mate adali atamanga kamwa nkumandibwebwetetsa ngati mwana wa sukulu akamayimba nyimbo ya chingerezi nthawi yoyamba kenaka ndidakhala chete wosayankhula kanthu ndidali nditaona kuti mawu ndi msampha ndimaopa kuti ndikaphonya ndi kunena mawu okhudzana ndi kalata ija ndikodwa nanga nkadati chiyani nkadati ndalandira kalata yako akadati ili kuti nkadati ndaying'amba akadati chifukwa apa pokhala pa khoti nkadamangidwa mukuona adandiyang'ana monga momwe amakuyang'anira woweruza asadakufunse funso ndipo adati bambo lero milandu yakuchulukirani Mwakuyipa chifukwa chomangidwa kwa msuweni wanu Alesi? Iwe adadzimangisa yekha mkhothi muja ndipo mmene ankaotcha nyumba ndidali naye? Bambo, oweruza safunsidwa funso, kwanu nkuyankha. Ndipo oweruza samatchulidwa kuti iwe, udziti wolemekezeka. Iwe ulibe ulemu ngati munthu oyang'anira anthu ku ndende? Mulandu wina wong'amba kalata ndidayenera kudzifunsa chifukwa ndimaopa kuululidwa ndi munthu yemwe adandiona ndikutenga kalata ija m'bokosi muja. mwayesa sindinkaopa kuululidwa mwayesa sindikudziwa kuti palibe chinsinsi pa dziko lapansi pano ulendo uno ndidamuyang'ana dorothy kumaso ndidati dorothy mulandu wanji nzako amati akava tanthauzo lake la madzi atsikanafe timamizira amati ndikuti nzako ndi mwamuna kamodzi samayembekezera kuti anthu ang'ambe kalendala nthawi iliyonse amakhala nazo ndalama koma ha lero wamupundulitsa kaya ndi nsanje nanga ife atsikana tidzamufunsanso komwe ankapita dorothy sindidakudziwe ndidali mu mdima dangton usandiyang'ane modabwa ukuganiza kuti ndalama zimugulira mkono tsopano ndidadziwa chomwe ankatanthauza nkadati chiyani kuti ndayipa nawo adachita kundikakamizako kubodza kuja Sindidayankhe. Mwini kuvulala adayenera kuyankha funsoli. Ndikudziwa sukusangalala chifukwa cha mulandu umenewu. Hey! Zakuchitikira. Posachedwapa timva kuti wina wafa. Izi ndi zopatsa nthumanzi. Amanena zimenezi akundiyang'ana ngati iye amandivinira chinamwali. Nane ngati namwali sindinayikepo ndemanga. Naye poona kuti sindidamuyankhe zidayamba kumukhudza. posakhalisa adali chete akadadziwa kuti mutu ndi mtima wanga zidali mu khoti kuyankha mafunso pa nkhani ya kalata ija mwina akadandikhululukira chifukwa amaonetsa chisoni adayenera kutero chifukwa ndimaoneka ngati munthu yemwe akupita kukadzimangirira poona ichi dorothy tsikuli sanandisiye ndekha amanditsata kumene ndinkapita ndipo kuti ada ndidapita koyenda adanditsatanso Titafika pa bwalo losewera mpira wa miyendo tidakhala pansi. Iyeyo amandikakamiza kuti ndiulule. Koma sindikadatha kumuuza za kalata yake ija. Ndani amadzicheka pakhosi? Mwana mtsikana sadafune kuti ndipitirire kukhala wosakondwa. Adandikokera pafupi naye. Darling, taulula chomwe chikukumanga. adandinyengerera ngati katchowa zimatheka kuulula chomwe palibe ndidamufunsa adandigirigisha kunkhwapa amafuna kuti ndiseke koma sindidatero tony taulula ndikupasa chomwe ungafune ndiye nkadamuuza kuti atate ako akuti chibwenzi chathu chidatha nkadayambira pati pakalata chofuna kuululidwa chikadakhalapo nkadakondwa chifukwa nkadasankha mutu wako kuti akhale malipiro anga ndidatero mumvetsa chisoni adapitiriza kundikokera pafupi naye tsopano nane ndidayang'ana uko ndi uko kunja kudalibe mitambo nazo nyenyezi sizidangotiunikira kokha zidawalitsanso mitima yathu ulendo uno ndidalolera kuti iyeyo andikokere pafupi ndi iye ndimafuna kuti kuwala kwa nyenyezi kukometse kuyandikana kwathu tidali awiriwiri